n badenw tanga ɲininen kɔfɛ alahu taala fɛ ni k'an yɔrɔ majanya ka bɔ ibilisa dangatɔ a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔya ma sitanɛ min kɛra farala kerun fɛn ye ka bɔ alahu taala ka nɛɛma na sitanɛ mun ni ale kalenkan tɛ fosi ye an bɛɛ lajɛlen tagali kɔ jahanama na sitanɛ mun ye layidu ta alahu taala ye ko ale bɛ an fa adama den bɛɛ don tasuma na ko nka ko fo n'a kɛra mɔgɔ ye minnu ye alahu taala yɛrɛ jɛ ala k'an k'o mɔgɔw la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ sinsinni kɛ ni ale yɛrɛ alahu taala tɔgɔ barikama ye masa mun y'a daminɛ n'a b'a laban daminɛ kuma ti masa min ka masaya la wa laban kuma yɛrɛ tɛ a la masa mun ye wagatiw bila yen wa o masa kelen de bɛ wagatiw bɔ yen sabu ale tun bɛ ka kɔn waati nani ɲɛ wa ale fɛnɛ bɛ to yen nɔ waati bannen kɔ an y'an sinsin n'a tɔgɔ barikama ye masa mun ni a ka hɛrɛ bɛ se danfɛn bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ kɔnɔ i kɛra silamɛ ye o i kɛra silantan ye o i kɛra mɔgɔ suguya o suguya ye ale alahu taala ka nɛɛma bɛ s'i ma tant que i bi diɲɛ kɔnɔ dugumakolo sanfɛ nka arahimu lahara o hinɛ o kɛrɛnkɛrɛn bɛ ka bila maaw ye maa minnu y'u seko kɛ alahu taala ka diinɛ na nin ɲɛnamaya nin kɔnɔ mɔgɔ minnu sera ka u yɛrɛ kun ni minɛ mɔgɔ minnu sera k'u yɛrɛ kun nege minɛ mɔgɔ minnu sera k'u yɛrɛ tanga ka bɔ sitanɛ ka janyiriw ma ko ka baara kɛ ni ala ka kumakanw ye u seko damajira la ala ko ka mun to yen u y'o to yen u seko damajira la ala ko ka min kɛ u y'u seko fɛnɛ kɛ o la u seko damajira la ko lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛn bɛ ka bila olu de ɲɛ o tuma ala k'an kɛ o mɔgɔw la an b'an sinsin ni ale masa tɔgɔ barikama ye o mana bɔ yen an bɛ sɔli danfɛnw na fusamanci kan diɲɛ dara maa min bonya kama ni lahara fɛnɛ dara a bonya kama mahamadu mustafa baharul buhuri mahamadu min kisi ni nɛɛma b'a ma n'ale cira danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hinɛ kama mahamadu min n'a ɲininkara ko a cira mun de kama a m'a fɔ a cira ka na seli di maaw ma a m'a fɔ a cira o kama a m'a fɔ a cira ni sun ye a m'a fɔ a cira ni jaga ye a m'a fɔ a cira ni foyi foyi de ye ko ale cira de ko danfɛn bɛɛ lajɛlen ka se ka hinɛ sɔrɔ ni maa min ye nin kumakan lajɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ni hakili ye i bɛna a ye ko kuma nin laɲini ye fɛn dɔ de kuma nin mago bɛ fɛn dɔ la min ni seli ni sun ni hiji ni jaka tɛ kelen ye o ye jumɛn ye i kɛra silamɛ ye o i na balo hɛrɛ la i k'i ma kɛ silamɛ ye o i ka balo hɛrɛ la o kɔrɔ ye di ni e ni maa sigira maa min bɛ silamɛ tɛ e dun ye silamɛ ye n'a kisira ka bɔ e tɔɔrɔ ma a balola hɛrɛ la donc nin kuma fɛnɛ a tafisiri kɔnɔ ka ca nka n ten an mago bɛ min na dɔrɔn o de ye ka sɔli kɛ ahamadali basiru kan ka sɔli kɛ mahamadu mustafa kan ka sɔli kɛ abudulahi den kan ka sɔli kɛ aminata den kan cɛ minnu ciri kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ ye an b'a fɔ ko ala k'an nafa n'an na sodonko barika ye madenw mana bɔ yen bi walanda ye jumɛn an bɛna don sun baabu kɔnɔ komi sunkalo bɛ ka terun ka gɛrɛ sun dun an bɛ fɛ k'an da don a la dɔɔni ka sun yɛrɛ kun ye mun ye sun yɛrɛ dira an ma mun de la de mun de la ala ko an ka sun pour que ka se ka mɔgɔw bɔ sun fu la ka mɔgɔw bɔ tile kɔngɔ la fu la komi sun a baabu ka ca dɔɔni nka n bɛna ta episode par episode k'a daminɛ kelen kelen kelen kelen dɔɔni dɔɔni parce que tiɲɛ na temps tɛ k'an permettre ka nin fɛn ninnu kɛ sinon sun kiti la yanni sunkalo ka se an y'a kanu ka se ka sun baabu bɛɛ di sun walanda bɛɛ di k'a ban pewu sanni sunkalo cɛ o kun ye mun ye pour que mɔgɔ minnu tɛ sun koɲɛw dɔn kunfin minnu bɛ yen n'olu bɛ ka tile kɔngɔ la fu u yɛrɛ hakili la k'u ɲɔgɔn sunna tɛ u ka se ka bɔ tile kɔngɔ la fu la laɲini nin ye o de ye lala n'an y'an se kɛ o la ala bɛna mɔgɔ minnu tulo gɛrɛsɛgɛ diya kuma ninnu na o na faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ sun yɛrɛ ala y'a faridaya kuranɛ de kɔnɔ kuranɛ haya don kuranɛ haya de don ni mɔgɔ min taara kuranɛ dayɛlɛ la sourate la vache n'i taara o dayɛlɛ mm, suratu bakara a verset 183 n'o ye a haya kɛmɛ biseegin ni sabanan ye kuranɛ sura min bɛ wele bamanankan na ko suratu bakara o ye arabukan ye a bamanankan ko misimuso kofɔ sura a français o de ye a tɔgɔ ye di la sourate la vache verset 183 ni mɔgɔ min tagara o lajɛ ala ye sun kɛ jagoya de ye an kan yen ala ko cogo di yen ala ko ko aw mɔgɔ minnu limaniyana sun sɛbɛnna ka kɛ wajibi ye aw kan i n'a fɔ a sɛbɛnna mɔgɔ tɛmɛnenw kan cogo min na c'est que mɔgɔ minnu kɔnna aw ye sun fɛnɛ kɛra sɛbɛnfɛn ye ka kɛ wajibi ye olu ye a faamuna ko aw mɔgɔ minnu limaniyana sun sɛbɛnna ka kɛ wajibi ye aw kan i n'a fɔ a sɛbɛnna cogo min na mɔgɔw kan minnu kɔnna aw ɲɛ a dɔ la aw na siran ala ɲɛ nin ye kuranɛ haya de ye sun dira an ma tan de ala ye sun jigin kuranɛ kɔnɔ tan de est-ce que y'a faamu o mana bɔ yen fɛnɛ moriw bɛ ka a tɔgɔ di karamɔgɔw bɛ ka fɛn min kɛ silamɛya yɛrɛ n'o ye a tɔgɔ ye di sun hiji jaga seli moriw bɛ k'o yɛrɛ min kɛ silamɛya bɛɛ ye dɛ o sabanan de don sabu o fɔlɔ ye ko kalimatu sahada a filanan i ka seli jɔ a sabanan i ka sunkalo sun voilà karamɔgɔ bɛ ka fɛn min yɛrɛ kɛ silamɛya ye les cinq piliers de l'islam ni mɔgɔ min taara les cinq piliers de l'islam lagɛ o troisième bɛ bɛn ale de ma ko ka sunkalo sun ahan o tɛ kuranɛ ta dɛ o hadisa de voilà ka sunkalo sun kuranɛ haya ye o de nka les cinq piliers de l'islam a kelen kelen bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ a ye hiji a ye sun a ye seli jɔ a ye a bɛɛ ye kuranɛ haya de nka u y'a fara fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ fɛn ye kitabu kelen kɔnɔ je crois voilà u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kitabu kelen kɔnɔ o kitabu de wele ko hadisa sinon nin bɛɛ ye kuranɛ hayaw de ye donc an ka bi babu bɛ jumɛn kan o de ye sun yɛrɛ kitiw ahan sun kitiw ka can koyi a ka ca yɛrɛ yɛrɛ de nka an bɛna daminɛ dɔɔni dɔɔni lala yanni ka sunkalo se ni ala farala an kan ni an ka temps sera k'an permettre k'a bɛɛ lajɛlen fɔ alihamudulila mais an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni parce que a daminɛ daminɛ yɛrɛ o de ye sunkalo yɛrɛ bɛ sabati ni koɲɛ minnu ye sunkalo bi sabati ni koɲɛ saba de ye min ni min tɛ kelen ye bon silamɛ kelen kelen bɛɛ kan k'o dɔn pour que ka se k'a fɔ ko sunkalo jɔra bi ko sunkalo sera fo k'a sɔrɔ koɲɛ saba bɛ yen n'o dɔ ra kelen kɛra a filanan sunkalo yɛrɛ pour que ka se ka sun sun wajibiyali saritiw fana bɛ yen pour que an ka se k'a fɔ karisa wuli ka sun fo k'a sɔrɔ je m'excuse fo k'a sɔrɔ nin sariti duuru dafalen don i la a faamuna o mana bɔ yen sun farida o bɛ yen o ye saba ye sun farida saba bɛɛ kan k'a dɔn o mana bɔ yen sun sunna o ye duuru ye bɛɛ kan k'o fɛnɛ dɔn tant que i bɛ sun kɔni i kan k'o dɔn o mana bɔ yen sun tigɛ dugaw bɛ yen kira ka sira kan kisi ni nɛɛma b'a ma kira tun bɛ sun tigɛ dugaw min n'a tun bɛ sun tigɛ a bɛ dugaw min kalan o dugaw fɛnɛ bɛ yen n'o bɔra yen don minnu sunni haramuyalen don don dɔw bɛ yen nɔ olu sunni ye haramu de ye o bɛ bɛn don naani ma silamɛ bɛ kan ka nin don naani dɔn n'o bɔra yen mɔgɔ minnu bɛ mude bɔ ka bila sun dɔ la mude kɔrɔ de ye mɔgɔ minnu bɛ sarakati bɔ ni olu tɛ se ka sun bilen o bɛ mɔgɔ naani de ma mɔgɔ naani komi an tɛ yen fɔlɔ n bɛ ka fɛn minnu dɔnni ye diyagoya ye dɛ n bɛ k'olu de fɔ tan o mana bɔ yen ayiwa sun a bi daga sika don sika don de ye don ye c'est comme n'a y'a sɔrɔ sisan sunkalo makɔnɔ kɔmi an filɛ sunkalo makɔnɔ de la sisan nɔ sunkalo makɔnɔ dafalen tile bi saba la sunkalo makɔnɔ tile mugan ni kɔnɔntɔnnan de welela ko sika don komi silamɛya sariya la kalo ti tile bi saba ni kelen silamɛya sariya kalo tile bi saba walima tile mugan ni kɔnɔntɔn a tile mugan ni seegin ka dɔgɔ kosɛbɛ silamɛya sariya kɔni ka kalo ti tɛmɛ tile bi saba kan ahan donc mun de ye siga don ye siga don de ye tile sunkalo makɔnɔ tile mugan ani kɔnɔntɔnnan de puisque a la mɔgɔ bɛ siga siga k'a fɔ yala sini sunkalo bɛna jɔ de wa ou bien a tɛna jɔ mɔgɔ bɛ to siga siga la sanni kalo ka jɔ mais n'an dafara tile bi saba la bɛɛ a diyagoyalen don mɔgɔw ka sun sabu tile bi saba ni kelen tɛ silamɛya kalo la mais tile mugan ni kɔnɔntɔnnan nin o de bɛ bɛn sika don ma sabu a waati mɔgɔ bɛ to sikasika la a ah, sunkalo bɛna jɔ sini de wa o a tɛna jɔ mɔgɔ bɛna sini sun wa walima mɔgɔ tɛna sini eh, sun sini parce que sunkalo kalo ma ye fɔlɔ o de welela ko sika don o de welela ko sika don ko a b'i daga sika don ka sun ni koɲɛ duuru min ye ko dun ko minnu bɛ yen nɔ o bɛ bɛn ko duuru ma n'o dɔla kelen b'i la a b'i bɛn i ka sika don sun n'a bɔr'o la siga don sun ye haramu ye o mana bɔ yen fɛn min dagalen don sunbaga yɛrɛ n'i bɛ sun na fɛn minnu daga min ye o ye fɛn wolonwula ye n'i bɛ sun na fɛn min bɛ yen ko n'i y'o kɛ i ka sun ma tiɲɛ haramu yɛrɛ fɛnɛ t'i kan o ye fɛn a tɔgɔ de fɛn wolonwula n'o bɔra yen nɔ fɛn min yafalen don sunbaga ye n'i bɛ sun na fɛn minnu bɛ n'i y'olu kɛ olu fɛnɛ yafalen don i ye o fɛnɛ ye wolonwula ye o mana bɔ yen sun tigɛ c'est comme nɔrɔ fɔ donna kuwa sun tigɛli taama sira kan n'i bɛna voyager ka sun tigɛ fɛn minnu b'o daga i ye o fɛnɛ ye fɛn naani ye tant que o fɛn naani ma dafa i la a ti daga i ka sun tigɛ taama sira kan n'i bɛna voyager sunkalo dɔ la i sunnen nun don a bi daga i ka sun tigɛ mais f'a k'a sɔrɔ sarati naani bɛ o dafalen don i la n'o bɔra yen nɔ sun kɔnfɛn n'i bi sun na fɛn minnu kɛli kɔnnen don i ye n'i bi sun na fɛn minnu bɛ n'i man kan tɛ k'olu kɛ fiyewu fiyewu n'i man kan tɛ k'olu yɛrɛ kɛ fiyewu k'i to sun na o ye fɛn kɔnɔntɔn ye n'o b'o la sun bɛ tiɲɛ tiɲɛ cogoya saba de la min ni min tɛ kelen ye fiyewu sun bɛ tiɲɛ tiɲɛ cogoya saba de la min ni min tɛ kelen ye wa o dilancogo yɛrɛ tɛ kelen ye ni nin tiɲɛ cogoya saba dɔ la kelen sɔrɔ a bɛɛ n'a dilancogo de don min y'i sɔrɔ i b'i ta dilan o dilancogo la sun yɛrɛ cɛnfɛn mumɛ bɛɛ bɛn fɛn tan ani duuru ma min ni min tɛ kelen ye dɔw bɛ yen olu bɛ se ka dilan dɔw bɛ yen olu tɛ se ka dilan dilancogo t'olu yɛrɛ la fiyewu fiyewu mɛ cɛncogoya fila olu bɛ se ka rattraper mɛ cɛncogoya kelen bɛ yen o tɛ se ka sara o yɛrɛ o cɛnnen yɛrɛ de ye quoi o y'o pɛridilen i bolo hali tɛ se k'o juru sara ni sunkalo sara o tɛ se ka kɛ wa n'i dun y'o fɛn duuru nin bɔ maliyɛn jogo la aa maa ye ayiwa ala kɔni sababu bɛ n'o bɔra yen ko sun bi sara n'a do ye sun minnu bɛ yen nɔ n'olu bi sara n'a do ye o kɔrɔ de ye sun cɛncogoya partie dɔ y'o ye n'o dɔra kelen sɔrɔ o ye sun cɛnnen ye mɛ i bɛ se ka rattraper i b'i yɛrɛ minɛ sunkalo tile fɛ fo ka taa tile bin nka ni sunkalo sara i b'o tile kelen juru sara o bɛ se ka rattraper mɛ dɔ bɛ yen nɔ fɛnɛ o tɛ se ka sara a filanan ko sun bi sara ni kafara ye sɔgɔmu sun minnu bɛ yen nɔ k'olu bɛ sara ni kafara ye o ye cɛncogoya partie filanan ye n'o dɔra kelen sɔrɔ o y'i ka sun tiɲɛ ye mɛ o bi sara ni kafara de ye a faamuna i b'o tile kelen juru sara ka tila ka kafara bɔ kafara kɔrɔ de ɲangini punition k'i sanctionner quoi wala o de ye sanction ye k'a yɛrɛ la i ye min kɛ a man ɲi punition de don a faamuna donc n'o b'o yɛrɛ ye nɔ sika a tɔgɔ de kafara yɛrɛ a bɔcogoya bɛ yen kafara bɔcogoya saba ye i b'i ka choix k'o saba fɛn de la ni kafara y'i sɔrɔ sun cɛncogoya min bɛ kafara se mɔgɔ ma ni o dɔ la kelen y'i sɔrɔ ayiwa i y'i ka tile kelen juru sara ayiwa kafara bɔcogoya saba bɛ min ni min tɛ kelen ye donc c'est à toi de voir min ka nɔgɔ i ma i b'i ka choix kɛ olu de la sisan nɔ a faamuna donc n'o bɔra yen sunkalo yɛrɛ sun kiti baabu a laban o de ye fɛn min bɛ yen nɔ sun minnu bɛ yen n'u tiɲɛna ni sababu duuru ninnu dɔ kelen kɛra sababu k'i ka sun tiɲɛ o bɛ bɛn sababu duuru de ma n'o dɔ la kelen kɛra sababu ye ka i ka sun tiɲɛ a ti sara wa hali n'i y'a sara baraji t'a la o kɔrɔ k'i ye faute grave de kɛ i ye faute min kɛ c'est très grave i ye faute grave yɛrɛ yɛrɛ de kɛ o kɔrɔ ye ko i ye faute min kɛ a tɛ se ka rattraper a tɛ se ka kɛ foyi la bilen o y'i ka o bato tiɲɛnen ye pewu ahan o fɛn duuru nin dɛ maliyɛn de bɛ yen nin maliyɛn de bɛ yen o maliyɛn ka problème bɛ o yɔrɔ duuru de la a ma nɔgɔn dɛ an b'a fɔ n ko ala k'an kisi an b'a fɔ n ko ala k'an kisi dɛ n'o tɛ fɛn duuru min bɛ yen ni i ka sun tiɲɛna a sababuya la hali n'i y'a sara a tile kelen juru tɛ sara aa an balimaw ni a fɛn duuru bɛ maliyɛn taacogo la a ma nɔgɔn dɛ donc nin fɛn ninnu n bɔra ka fɛn minnu fɔ sisan nin bɛɛ dɔnni de ye wajibi bilen sun na ka maa min bɛ sun dɛ ninnu kan k'a dɔn a fɛ sabu sun bato kiti dɔw don sun baara dɔw don e bɛ e t'i ka sun tiɲɛ fɛn dɔn e yɛrɛ bɛ sun na e ka sun tiɲɛna a ma tiɲɛ e yɛrɛ t'a dɔn mun yɛrɛ bɛ ka sun tiɲɛ e ti o dɔn ee an balimaw maa i ma ɲa baara o baara kɛli kɔ f'i k'a kɛ n'a dɔnniya ye n'i ma ɲa fɛn o fɛn kɛli kɔ i ka a kɛ ni a dɔnniya ye o la an bɛ taga ekɔliso la ka taga kalan parce que an bɛna taa fɛn min kalan pour que an ka se k'a dɔn kalan ye o de i bɛ taa mécanicien la a tɔgɔ de i bɛ taga mobili dilan garasi la i bɛ ka taga dilanni kalan i bɛ k'a kalan mun kama i ka se k'a dɔn pour que i ka se ka mobili i ka se ka kɛ mobili dilanna ye i bɛ taa atelier la i bɛ taa kalali kɛ i bɛ taa a kalan pour que i ka se ka kɛ tayɛri ye sini ka mɔgɔw ka fani kala ka ɲɛ mais mɔgɔ min ma tayɛriya kalan est ce que o bɛ se ka mɔgɔw ka fani kala wa o tɛ se k'o kala o mɔgɔ min ma dege mobili dilan na est ce que o bɛ se ka mɔgɔ ka mobili dilan k'a bɛ ɲɛ wa ayi parce que a ma dege a la donc foyi ti kɛ n'a ɲɛdɔn tɛ ala bato dun ala ko ale y'an da a batoli dɔrɔn de kama wa ma kalaktu jini wal insi ila liyabuduni ko ale ma jinɛ ani hadamaden da fosi kama ko fɔ ale alahu taala batoli donc n'a ma ɲa ko an nakun ye ala yɛrɛ fɛ batoli ye f'an k'o bato de ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn ahan f'an k'o de ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn n'an m'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn bɛɛ an bɛ ka bato min kɛ an bɛ k'a kɛ fuu sabu ala mago t'a la n bɛ taa faransi cogo di i y'o ɲɛɲini n bɛ taga ameriki cogo di i y'o ɲɛɲini ayiwa n bɛ kɛ commerçant cogo di i y'o ɲɛɲini baara o baara bɛ yen k'i bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ yan i bɛ k'a ɲɛɲini de i bɛ ka o ɲɛɲini ka se k'o ɲɛ dɔn ɛ bɛ ala dun ko k'ale ma e da fosi kama ko f'a batoli n'a ma ɲa ko ala e da a batoli kama i fana kan k'o ɲɛɲini k'o ɲɛ dɔn ne m'a fɔ mɔgɔ si kana diɲɛ ɲɛɲini ne m'a fɔ maa si m'a fɔ kana diɲɛ ɲɛɲini m'a fɔ kana taga faransi m'a fɔ kana taa ameriki m'a fɔ kana kɛ commerçant yɛrɛ ye nka kana ɲinɛ i dakun de kɔ kana ɲinɛ i dakun kɔ ala fɛ kana ɲinɛ k'a fɔ k'i bɛ ka taa faransi i ni bɛ se ka tigɛ yen ala fɛ i bɛ ka taga ameriki i ni bɛ se ka tigɛ ala fɛ yen i bɛ ka taa i ka bitigi la i ni bɛ se ka tigɛ i ka bitigi taga sira la walima i ka bitigi yɛrɛ kɔnɔ a bɛɛ se bɛ ala ye o tuma mun nafa ka bon i kan o de ye kana ɲinɛ i dakun kɔ kana ɲinɛ i dakun kɔ dɛ a bɛ i n'a fɔ seli maa si tɛ se ka seli kɛ k'i ka seli bɛ validé ala fɛ k'a sɔrɔ i m'a kɛ n'a ɲɛdɔn ye n'i ye seli kɛ k'a sɔrɔ i m'a kɛ n'a ɲɛdɔn ye ta prière elle n'est pas valable i ka seli tɛ minɛ a tɛ taa yɔrɔ si sabu i y'a kɛ ni kunfɛya ye i y'a kɛ ni kunfɛya ye donc n'i dun ye ala bato ni kunfɛya dɔrɔn da la ko i bɛ ka baara min kɛ est-ce que a ɲɛna wa a ma ɲɛ wa ni i t'o dɔn dɔrɔn i ka bato tɛ taa yɔrɔ si donc sun bɛ ten hiji bɛ ten jaka bɛ ten ala bato bɛɛ bɛ ten i tɛ se ka fosi de kɛ ala bato la tant que f'i k'a ɲɛ de dɔn fo i de k'a ɲɛ dɔn mais ne ne bɛ a kɛ cogo min na n y'a kɛcogo yɛrɛ de a bɛ kɛ tan de f'i k'o de dɔn mais e bɛ ka ala bato ala yɛrɛ bɛ ka bato cogo min na e yɛrɛ bɛ ka bato min kɛ e tɛ o ɲɛ dɔn a ɲɛna wa a ma ɲɛ wa e t'o dɔn mais comment e bɛ se ka wele ko o bato kɛbaga mais an bɛ question de poser an yɛrɛ kun sisan c'est là qu'on se pose la question e bɛ ka baara min kɛ e t'a dɔn baara nin a ka ɲi wa a ma ɲi wa e t'o dɔn surtout bato yɛrɛ i dakun ala fɛ nka n'an taara facebook sanfɛ an bɛ se ka trois heures quatre heures kɛ yen nɔ facebook sanfɛ mun na mɔgɔw ka vie ɲɛɲini mɔgɔw ka vie privée ɲɛɲini karisa y'a don tan dɛ karisa y'a bɔ tan dɛ nafigiya la mɔgɔw ka vie privée la k'a sɔrɔ n'i y'a ɲininka ko seliji farida joli a tɛ se k'a f'i ye n'an taara whatsapp kan mɔgɔw ka statut statut lagɛ bɛ ɲini k'an bɛɛ fa ayi ne b'a la dɛ ne tɛ n yɛrɛ fɔ ka b'a la dɛ an bɛɛ statut kɔni ah non ni ne donna n ka whatsapp kɔnɔ fo n ka taa dɔ ka statut lagɛ a ye mun sɛbɛn a tigi ye mun fɔ a tigi ye mun de sɛbɛn e mais an b'o bɛɛ la an dakun yɛrɛ ye min ye ala fɛ an t'o yɛrɛ ɲɛdɔn mais an b'an yɛrɛ ɲininka mais anw ye mun silamɛ sugu ye de anw ye mun silamɛ sugu ye an da bɛ maaw ka vie privée la mais an dakun ye min ye ala fɛ an mako tɛ o la on s'en fout de ça an mako bɛ min na dɔrɔn ayiwa naafigiya mɔgɔw ka du kɔnɔ kumaw k'a sɔrɔ kunko bɛ ɲini k'an bɛɛ ka du ci maa ɲɛ t'o yɔrɔ la fiyewu yɔrɔ a gɛlɛyara dɛ a kɛra baara ye dɛ donc an y'a kanu ka sun babuw ɲɛfɔ k'a daminɛ a daminɛ fo ka taa se a laban ma ni ala n'a kira sɔnn'a ma n'an ma dɛsɛ ni an ka temps sera k'an permettre la kɔni alihamudulila an bɛ ala fo kosɛbɛ kosɛbɛ o la donc an bɛna daminɛ bi sunkalo yɛrɛ a bɛ sabati cogo di pour que a ka se k'a fɔ k'a ye sun silamɛya sariya la pour que a ka se k'a fɔ ko silamɛw k'a ye sun sini ni dalilu kɛnɛma ye o dalilu kɛnɛma saba de dalilu kɛnɛma saba pour que a se k'a fɔ silamɛw ma ko a ye sun sini fo k'a sɔrɔ o dalilu kɛnɛma saba nin dɔla kelen bɛ e bolo han n'o t'i bolo n'i ko maa o maa ka sun n'a tigi sunna i y'a tigi tɔɲɔ u y'a fɔ kitabu kɔnɔ a tɔgɔ de ko sunkalo bi sabati ni koɲɛ saba min dɔla kelen ye o kɔrɔ ye koɲɛ saba min bɛ yen n'o dɔla kelen sera o b'a yira ko sunkalo sera koyi ko kalo jɔra koyi a faamuna donc o fɛn saba fɔlɔfɔlɔ de ko sunkalo makɔnɔ dafali tile bi saba la n bɔra k'o ɲɛfɔ n bɛna segin a kan komi an bɛna daminɛ sisan nin y'a daminɛ de nin ye sun yɛrɛ kiti daminɛ daminɛ yɛrɛ de sun walana fɔlɔfɔlɔ de ye nin ye voilà donc nin sun walana fɔlɔ de ye fo nin ka dɔn bɛɛ fɛ ni bɛɛ nin dɔn sisan an bɛna ainsi de suite quoi donc sunkalo bɛ sabati ni koɲɛ saba minnu dɔla kelen ye a fɔlɔfɔlɔ de ye ko sunkalo makɔnɔ dafali tile bi saba la o kɔrɔ ye di sunkalo makɔnɔ tile mugan ni kɔnɔntɔnnan o de welela ko a tɔgɔ ye di siga don mun na sunkalo makɔnɔ tile bi saba b'a la tile mugan ni kɔnɔntɔn b'a la donc o la sisan ni par exemple ni bi kɛra sunkalo makɔnɔ tile mugan ni kɔnɔntɔnnan sisan nɔ bon mɔgɔw bɛ to sigasiga la yala a bɛna jɔ sini wa walima a tɛ jɔ mɔgɔw bɛna to k'u yɛrɛ ɲininka est ce que a bɛna jɔ sini wa a tɛna jɔ sini mais ni bi kɛra sunkalo makɔnɔ tile bi saba ye diyagoya bilen ye sini maaw bɛ sun sabu tile bi saba ani kelen o tɛ silamɛya kalo la donc ni bi kɛra sunkalo makɔnɔ tile bi saba dɔrɔn o b'a yira ko diyagoya don silamɛ bɛɛ ka sun sini o y'a wajibi sarati fɔlɔ ye o y'a sarati fɔlɔfɔlɔ ye sarati minnu b'a daga silamɛw ye u ka sun sunkalo kɔni kɔnɔ o de ye ni sunkalo makɔnɔ an filɛ o de la sisan nɔ ni nin kalo in sera tile bi saba ma o lendemain o bi diyagoya a bɛ diyagoya bɛɛ ka bɛɛ ka sun o la sabu tile bi saba ni kelen tɛ silamɛya kalo la o y'a wajibi o y'a sarati fɔlɔfɔlɔ ye n'a kɔni dafara tile bi saba la dɔrɔn ayiwa o dugusajɛ o sunni ye wajibi ye silamɛw kan o y'a fɔlɔ ye a filanan ko silamɛ danaya mɔgɔ fila silamɛ danaya mɔgɔ fila olu ka kalo yeli ni mɔgɔ fila nana a fila bɛɛ silamɛ k'a fɔ a karisa anw ye kalo ye yan fɛ koyi anw ye kalo ye yan fɛ silamɛw don et puis danaya mɔgɔw don mɔgɔ m'u dɔn ni nkalontigɛ ye mɔgɔ m'u dɔn ni nafigiya ye mɔgɔ m'u dɔn ni karato karato ye mɔgɔ m'u dɔn ni jugu juguya ye n'olu nana k'a fɔ a karisa anw ye kalo ye bi koyi sariya b'a wajibiya silamɛ bɛɛ kan bɛɛ ka sun ni olu ka kumakan ye bɛɛ ka sun ni olu ka kumakan ye k'a fɔ a an balima karisa ni karisa ko k'u ye kalo ye yan fɛ sini a tɔgɔ de k'u ye kalo nin ye yan ni n taara fɔ cogo min na quoi c'est comme olu ye kalo ye yan fɛ yen bi donc ko sini k'an ka sun a bɛ waajibiya silamɛ bɛɛ kan o ka sun ni o kumakan o ye o y'a sariti fɔlɔ a filanan sa fila filanan a sariti fɔlɔ sunkalo makɔnɔ dafalen tile bi saba la o lendemain a bɛ waajibiya bɛɛ kan bɛɛ ka sun ayiwa a sati filanan ko silamɛ danaya mɔgɔ fila olu mana n'a fɔ k'u ye kalo ye ko a bɛ wajibiya silamɛ bɛɛ kan u ka sun ni olu mɔgɔ fila ka kumakan ye sabu danaya mɔgɔw don silamɛw don u ti nkalon tigɛ ayi mais n'i ko k'i ka nin ɲini bi n b'a f'i ye a kuma ka ca dɛ bi n'i ko k'i ka nin ɲini a kuma ka ca o kuma ala k'an ni sababu bɛn ala k'an ni sababu bɛn inshallah o kuma a sati sabanan ko danaya mɔgɔ fila ka kalo yeli hali n'a y'a sɔrɔ silamɛw tɛ nka u ka jate tɛ kaloko kan kuma nin lamɛn ka ɲɛ dɛ ko danaya mɔgɔ fila man'a fɔ silamɛw ye k'u ye kalo ye ko hali n'a y'a sɔrɔ silamɛw tɛ nka danaya mɔgɔw don nka a k'a sɔrɔ fɛnɛ u ka jate tɛ kaloko kan u tɛ taa kalo dɔrɔn ma dɔ ka n'a fɔ silamɛw ye a an y'aw ka kalo ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o kɔrɔ ye de kuma ni mɔgɔ bɛ minɛ san nɔ e ni mɔgɔ dɔ bɛ sigi la silamɛ tɛ nka danaya mɔgɔ don i da m'a la ko a jogo ka ɲi a ti nkalon tigɛ hali ni silamɛ tɛ bilahi fɔlɔ hɔrɔn kun ti nkalon tigɛ fiyewu fiyewu kuma tɛ silamɛ ma hɔrɔn o kun ti nkalon tigɛ fɔlɔ kuma ti silamɛ ma donc e ni mɔgɔ min bɛ sigi la sisan kafiri don silamɛ tɛ nka i da m'a la ko a ti nkalon tigɛ wa a ti silamɛw fɛnɛ contre la a tɛ silamɛya contre la a ti a laɲini ka silamɛw fili a ti laɲini kɛ ni silamɛw filili ye a ti taa kalow ɲini ka na silamɛw tromper k'a fɔ a ye aw ka kalo ye k'a sɔrɔ a m'a je o mɔgɔ tɛ dɔrɔn ale ma se ka limaniya sɔrɔ ka don silamɛya la n'o tɛ silamɛya jogo bɛɛ b'a la mais dɔrɔn ale ma se ka limaniya sɔrɔ de ka don silamɛya diinɛ na ko ni o mɔgɔ suguya fila nan'a fɔ silamɛw ye a karisa an ye aw ka kalo ye sini an ye aw ka kalo ye sanko ye aw bɛ se ka sun sini sariya fana b'a wajibiya silamɛw kan u ka sun ni o mɔgɔ fila ka kumakan ye nka sati min f'a k'a sɔrɔ u ti a laɲini ni aw filili ye aw b'a dɔn ko mɔgɔ minnu k'u ti aw laɲini k'aw fili u ti na ni kibaruya min bɛ aw lafili kuwa f'aw k'o danganiya sɔrɔ o mɔgɔ fila la donc nin de ye fɛn saba ye ni nin kelen o kelen dafara silamɛ kelen bolo walima ninnu bolo sariya b'a wajibiya silamɛ bɛɛ kan aw ka sun ni nin sariti saba dɔrɔn kelen awɔ dɛ sun yɛrɛ nana mun de kama sun nana de ko ka se ka an dɛmɛ k'an dan ala ka danw na sun ci kun sun dira silamɛ ma nin dɔrɔn de kama sun ma di silamɛw ma tile kɔngɔ la fu kama dɛ ayi sun dira silamɛw ma de ka se k'an dɛmɛ k'an dan ala ka danw na entraînement de don ka i dan ala ka danw na tagali ɲɛfɛ an bɛn'o fɔ inshallah parce que o fɛnɛ walanda kan ka k'a dama ye nɔ ni n ma fili donc nin ye sun walana fɔlɔfɔlɔ ye walana min dalen bɛ nin kan a bɛ fɔ o ma ko sun wajibiyali sariti pour que an ka se k'a fɔ karisa wuli i ka sun wuli i ka suguri dun pour que an ka se ka sun wajibiya mɔgɔ kan f'a k'a sɔrɔ nin sariti duuru dafalen b'a tigi la ni nin sariti duuru ma dafa a tigi la sariya ti a daga an ye an k'a fɔ a tigi ye a ka sun sariya ti o daga an ye an k'a fɔ mɔgɔ dɔ ma karisa sun k'a sɔrɔ an m'a dɔn ko nin sariti duuru dɔ dafalen b'a tigi la silamɛya ko ka gɛlɛn koyi silamɛya o kuma f'an ka fɛn ninnu de kalan k'a ɲɛ dɔn f'an k'a ɲɛ de ɲini k'a ɲɛ dɔn sinon a tɛ se ka kɛ fiyewu tan k'a ɲɛ dɔn ten ee a ma nɔgɔn koyi ko pour que i ka se ka sun dɛ e yɛrɛ min bɛ ka sun e min bɛ sunkalo kuma la pour an ka se k'a fɔ ko e ye sunbaga ye fo a k'a sɔrɔ nin sariti duuru dafa bɛ e la fɔlɔ i ka sɔrɔ ka sun i ka sɔrɔ ka wele ko sunbaga mɔgɔ min bɛ sun i ka sɔrɔ ka wele o mɔgɔw fɛ a sariti duuru a fɔlɔfɔlɔ o bɛ bɛn sunkalo walanda a filanan de ma n bɛna dan yen n bɛn'o fila fɔ bi k'a dan yen n'ala sɔnna ni ala ye waati yɔrɔ yira n na n bɛna tɔ continuer a tɔgɔ di a sariti fɔlɔfɔlɔ fɔlɔ ko a k'a sɔrɔ i ye silamɛ ye awɔ dɛ sun ma wajibiya diinɛ si maa kan fo silamɛ silamɛya baara foyi ma wajibiya mɔgɔ si kan fɛnɛ fo silamɛ awɔ dɛ silamɛya baara tɛ yen a kelen tɛ yen ko min wajibiyara mɔgɔ dɔ kan min tɛ silamɛ o tuma pour e ka se ka wele ko sunbaga f'a k'a sɔrɔ e yɛrɛ ye silamɛ pour an ka se k'a fɔ karisa e ti sun bi wa f'a k'a sɔrɔ an k'a dɔn ko e ye silamɛ de ye a ti daga an y'an k'a f'i ka sun silamɛ ye jɔni ye mɔgɔ min dara ala la mɔgɔ min bɛ yen ko a dara ala la a dara kira la a dara kuranɛ na a dara a tɔgɔ ye e, e, jiginikitabu bɛɛ lajɛlen na a dara mɛlɛkɛw la a dara latigɛ juguman n'a ɲuman bɛɛ lajɛlen na a dara lahara don na a dara alijinɛ la a dara jahanama la ka tila ka mun kɛ ka wuli ka t'i yɛrɛ feere alahu taala ma ni layidu wɔɔrɔ ye k'a fɔ ala ne tɛ fila fara e alahu taala kan ala n ti jɛnɛya kɛ ala n ti sonyɛni kɛ ala n ti n den faga ala n ti namaya kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ala ni e ka ni e ka kira ye n bila baara ɲuman min na n b'o kɛ Ah ouais, ne s'y désobéira jamais au prophète, en ce qui est convenable. I ti kira sɔsɔ baara fosi la, min ye halala ye, min bɛ yen nɔ ko haramu tɛ. Ko n bɛ kira, sago n ti kira sɔsɔ quoi, n'a ye n bila baara ɲuman min na, n b'o kɛ. Voilà, ne s'y désobéira jamais au prophète, en ce qui est convenable. Kira i t'a sɔsɔ. N'a ko i ka fɛn o fɛn kɛ, i b'o bɛɛ kɛ n'a ko i ka fɛn o fɛn to yen i b'o bɛɛ to yen nka an bɛ dɔnnibaga dɔw ka kuma mɛn nin yɔrɔ la ko nkalon tigɛ t'a la ko parce que k'o ma fɔ e ko ko je désobéirai jamais au prophète en ce qui est convenable kɔrɔ ye di ko n'a ye n bila fɛn o fɛn na n b'o kɛ n'a ko n kana fɛn o fɛn kɛ n t'o kɛ kira dun ko k'an kana nkalon tigɛ k'an k'an yɔrɔ majanya ka bɔ nkalon tigɛ ma kira ko an kana mɔgɔw kɔrɔfɔ kisi ni nɛɛma b'a ma ko an k'an yɔrɔ majanya ka bɔ mɔgɔ kɔrɔfɔ la e bɛ tila k'a fɔ ko nkalon tigɛ t'a la e ye mun maa sugu ye de e kalanna min e kalanna min e ka kalan kɛ min o kuma an k'an kɔlɔsi kosɛbɛ diinɛ in na an k'an kɔlɔsi kosɛbɛ diinɛ nin na an k'an taafan dɔn diinɛ nin na a man nɔgɔn dɛ donc o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ye silamɛ ye n bɔra ka mun fɔ sisan mɔgɔ mun dalen kɔ fɛn nin bɛɛ la ka seereya ko ma foyi tɛ ala kɔ muhamadu ye a ka jɔn a ka ciden don ka tila ka taa layidu wɔɔrɔ ta k'i yɛrɛ feere ala ma o de tigi bɛ wele ko silamɛ a bɛ fɔ o tigi de ma k'a ka sun sun bɛ wajibiya o tigi de kan awɔ dɛ donc a filanan ko a k'a sɔrɔ i ye hakilitigi ye i tɛ fatɔ ye a k'a sɔrɔ i ye hakilitigi ye fa t'i la i hakili tɛ to k'i sɔsɔ i hakili ma caw caw f'a k'a sɔrɔ i hakili sigilen bɛ yen nɔ i hakili b'i la tɛk tɛk foyi t'i hakili la a k'a sɔrɔ i bɛ ka fɛn min kɛ i b'a sidɔn i b'a la ka sun min kɛ i b'a sidɔn i b'a tiɲɛfɛn dɔn i b'a kɔnfɛn dɔn i b'a farida dɔn i b'a suna dɔn i b'a musabu dɔn i b'a sɔgɔ i b'a kiti bɛɛ dɔn o bɛ wele ko hakilitigi paseke ale bɛ ka baara min kɛ a b'a sidɔn a b'a ɲɛdɔn a bɛ ka min kɛ nin b'a tiɲɛ a b'o dɔn nin t'a tiɲɛ a b'o dɔn nin ye haramu ye a b'o dɔn nin ye halala ye a b'o dɔn donc ko a tɛ fɔ mɔgɔ si ma ko sun maa min bɛ yen ko a hakili man ɲi maa si maa o maa n'i taara fɔ fatɔ ma ko a ka sun fatɔ min bɛ fisa ni e yɛrɛ ye donc o kɔrɔ ye ko jɔnni ka sun hakilitigi silamɛ mɔgɔ min bɛ yen ko silamɛ don epi hakilitigi don fatɔ tɛ a bɛ fɔ k'o ka sun a troisième ko a k'a sɔrɔ baliku don a k'a sɔrɔ i ye baliku ye i tɛ denmisɛnnin ye a k'a sɔrɔ i si sera hakɛ dɔ la nka silamɛya ka balekuyali tɛ azi ko la silamɛya sariya la balekuyali o ni azi ko tɛ sira kelen kan cɛmannin cɛ o bɛ balekuya don jumɛn don min n'a sugora k'a fɔ k'a ye kafoɲɔgɔnya kɛ ni lawaji bɔra a la o don de a fa n'a ba n'a mɔkɛ n'a mamuso n'a a kolomasama bɛɛ ka kiti kɛra kelen sabu o y'a balekuyalen de don min ni cɛdennin dara cɛmannin n'a sunɔgɔra a tora sunɔgɔ ra a sugora ko a bɛ ka kafoɲɔgɔnya kɛ kafoɲɔgɔnya na a y'a ye lawaji bɔra a la n'a wulila dɔrɔn o don de seli bɛ wajibiya kan sun bɛ wajibiya kan jaka bɛ wajibiya kan hiji bɛ wajibiya kan silamɛya baara bɛɛ bɛ wajibiya kan a ka kiti a n'a somɔgɔw bɛɛ ka kiti kɛra kelen minnu balikuyalen don a faw a baw a mɔkɛw a tulomasama bɛɛ n'a ye jurumu o jurumu kɛ o don a bɛɛ bɛ sɛbɛn a kun awɔ dɛ nka ka kɔn o ɲɛ n'a ye jurumu minnu kɛ olu bɛ sɛbɛn bangebagaw kun an y'a mɛn cogo min na ka kɔn o ɲɛ n'a ye jurumu minnu kɛ olu bɛ sɛbɛn bangebagaw kun musomanin dun ale bɛ balikuya de don min na n'ale y'a ka ɛrɛgili ye ko fɔlɔfɔlɔ kɛ silamɛya sariya la o y'a sɔrɔ a bɛ azi o azi la i b'a sɔrɔ hali n'a bɛ san tan la o y'a balekuyalen awɔ dɛ silamɛya sariya la ni denmusonin y'a ka laada ye ko fɔlɔ kɛ dɔrɔn o y'a balikuyalen o mana kɛ k'a si to si o si la o y'a balikuyalen de o fana don fana ale fana n'a fa n'a ba n'a mɔmuso n'a mɔkɛ n'a kulomasama cɛman n'a musoman n'a buruju bɛɛ u bɛɛ ka kiti kɛra kelen n'a ma seli n'a sara a taa jahanama kɔnɔ n'a ma sun fana n'a sara a bɛ taa ko jahanama la sabu a balikuyara awɔ dɛ n'i dun balikuyara ayiwa sun kɛra wajibi y'i kan seli kɛra wajibi y'i kan hiji kɛra wajibi y'i kan n'o se kɛra i ye jaka fɛnɛ kɛra wajibi y'i kan n'o se kɛra i ye donc n bɔra ka cɛmannin balekuyali fɔ sisan o bɛ balekuya wagati min na n bɔra k'o fɔ n bɔra ka musomanin yɛrɛ fɛnɛ ka balekuyali fɛnɛ fɔ aw n'o yɛrɛ dɛmɛ n'o ye o kuma a sati naaninan a quatrième o de ye ko a k'a sɔrɔ sun yɛrɛ bɛ kɛ ni fanga min ye o b'i la i b'i sun ni fanga min ye force min bɛ n'ale bɛ se k'a utiliser dans la journée i bɛ se ka fanga min ta k'i yɛrɛ n tun b'a fɔ cogo min na quoi ka i yɛrɛ dɛmɛ ka i ka baaraw kɛ fo a k'a sɔrɔ o fanga b'i la a k'a sɔrɔ bana t'i la bana min y'i fanga ban a k'a sɔrɔ bana tɛ e la bana min ye bana sigilen y'i la a k'a sɔrɔ e yɛrɛ de bɛ se ka sun e yɛrɛ de bɛ se ka kɔngɔ muɲu quoi a k'a sɔrɔ e yɛrɛ kɔnɔbara bɛ se ka kɔngɔ muɲu tile bɛɛ kɔnɔ o kɔrɔ i bɛ sun kɛ ni fanga min ye a fanga b'i la mais n'i taara tɔɔrɔ ni min bɛ yen n'ale bɛ san san kɛmɛ soit san bi san yɛrɛ ka bi mɔgɔ ninnu kɔrɔbalen ma san bi duuru ni min ye san bi duuru sɔrɔ dɔrɔn o bɛ commencer ka bere ta o y'o ta bantɔ ye dɛ n'i y'ale kɛra kabako ye dɛ ni mun fɛnɛ sera san bi wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ duuru ninnu ma dɔrɔn olu tɛ se ka sun bilen yɔrɔ kabako dan ye dɛ donc olu sun fanga t'u la bilen u nugu tɛ se ka sun supporter kɔngɔ supporter donc e mun fanga bɛ se ka supporter e bɛ se ka kɔngɔ muɲu tile bɛɛ kɔnɔ o de welela ko n'a y'a sɔrɔ i bɛ sun jateminɛ kɛ fɔlɔ est-ce que i bɛna sun min kɛ a fanga b'i la est-ce que fanga b'i la i bɛ se ka tile bɛɛ kɛ ni fanga min ye wa k'a sɔrɔ i sunnen don ni o jaabi sɔrɔ i bolo an b'a f'i ye i ka sun nka ni bana b'i la dun o fana y'a dama walanda ye an bɛna s'o ma ɲɛfɛ inshallah donc mɔgɔw bɛna dɔrɔn o de ye ko i b'i sun kɛ ni fanga min ye dɛ fo a k'a sɔrɔ o fanga yɛrɛ de bɛ e la n'o t'i la sariya b'a to yen i ka mure bɔ bisat n'a y'a sɔrɔ bana b'i la bana min ye bana sigilen ye jigiya t'a furakɛli kan ayiwa e yɛrɛ dun dɛsɛlen don a bɛ fɔ i ka mure bɔ n'o ye kilo huit cents grammes ye dɔw ko deux kilos o de ye wele ko mure donc n'o bɔra a duurunan an'a laban a k'a sɔrɔ i ka sanu ka bɔ bange joli ani ladajoli la muso an balakaw n'a y'a sɔrɔ aw ye a tɔgɔ ye di aw y'aw ka fɛn ladajoli ye n'o ye aw ka menstruation ye n'a y'a sɔrɔ aw ye o ye a bɛ fɔ aw ma aw kana sun n'a y'a sɔrɔ aw bangenen don fɛnɛ bange joli dun ma tigɛ a bɛ fɔ aw kana sun hɔn aw kana sun ko n'i ye muso a k'a sɔrɔ i ka sanu ka bɔ nin joli fila bɛɛ lajɛlen na a k'a sɔrɔ i ka sanu ka bɔ bange joli ani laada joli la n'o ye sang d'accouchement ani menstruation a k'a sɔrɔ i ka sanu ka bɔ nin fila bɛɛ lajɛlen na donc n'o kɛra i bɛ se ka sun o la an balaka minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ sun sunkalo kɔnɔ n'u ka fɛn dɔ la u bɛ sun tigɛ sabu u tɛ se ka sun ka u nɔgɔlen to nka an balaka caman bɛ taa jahanama kɔnɔ sunjuru nɔfɛ u t'a sara o an balakaw caman bɛ taa jahanama kɔnɔ sunjuru nɔfɛ sabu u t'a sara ee ala de la hawla wala quwwata illa billahi al aliyu al azimi an balakaw n'olu ka sunjuru ni sunjuru b'u la sunkalo bi sa walahi sunkalo min sunjuru b'u la o kalo bi sa fo san wɛrɛ sunkalo kura o bɛna jɔ k'a sɔrɔ kɔrɔlen min b'u la u ma o sara ee an balakaw bɛ yen walahi u tɛ se k'u ka sunjuru f'i ye k'a ban dɔw bɛ yen u t'u ka sunjuru da dɔn fiyewu tellement a ka ca u ka sunjuru u t'a sara wa n'i dun sera ni ala ka juru ye lahara don i taw ye e k'i ta kɛ tigɛ ka ju ye diɲɛ kɔnɔ yan k'i ta kɛ tigɛ ka ja ye diɲɛ kɔnɔ yan ka ban ka ala ka juru sara an balaka min bɛ yen nɔ n'u ka ɛrɛgili nana sunkalo kɔnɔ n'u ti u ka sunjuru sara o de ka ca bi ka tɛmɛ bana si kan et puis i ti cɛ si ye k'a bɛ ka fe wuli a muso la sunjuru nɔfɛ i ti cɛ si ye k'a n'a muso kɛlɛla ko parce que k'a ma ala ka hakɛ dafa i bɛ cɛw n'u muso kɛlɛ la mun na a ye dilan tigɛ n na dɛ a ko k'a bɛ t'u ka so n ma sɔn a taara dɛ olu ko ninnu dɔrɔn mɛ k'a fɔ k'i bɛ cɛ n'a muso ye k'a bɛ ka fe wuli a muso la parce que k'a ma ala ka juru sara i t'o ye fewu yɔrɔ a kɛra baara ye cɛw dun bɛ se ka musow dɛmɛ ka nin fɛn ninnu sara sabu ni muso ma se k'a sara ni muso y'a dɔn k'a bɛ cɛ min kun n'a y'a dɔn k'a ma sara a b'a kɛlɛ k'a la walahi a b'a sara bilahi a b'a sara ni muso y'a dɔn k'ale cɛ ye fatɔ de ye n'a y'a dɔn k'ale m'a ka sunjuru sara a y'i da bɛ sunɔgɔ a tɛ yen bilahi a b'a sara hali cɛ tɛ b'a kalama k'a sara yɛrɛ sabu a bɛ cɛ dɔn mɛ e yɛrɛ muso o ka fɛn bɛɛ y'a yɛrɛ ye o ka diinɛko kɔni o b'o yɛrɛ bolo n'a y'a diya a ka sun a ka seli e ka foyi t'a la e ye muzabuzabu de ye bilahi e ye muzabuzabu de ye e muso ka diinɛko e mago foyi t'o la e dun ko e ye silamɛ a bɛ seli wa a tɛ seli wa a bɛ sun wa a tɛ sun wa est ce que a b'a ka sunjuru sara wa e tɛ nin si ɲɛ dɔn k'e ye silamɛ ye walahi nkalon don fo n'a sɔrɔ dɛsɛra dɛ fo n'a y'a sɔrɔ i dɛsɛra i y'i se kɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la muso ni a tulo ja mɛn n muso a tulo jalen don a ti maa ka kuma mɛn n y'a fɔ a ɲɛna ka sun sara a ma sɔn sariya la i y'i se kɛ sariya la e y'i se kɛ o y'a kungo de ye mɛ fɔ maaw k'a dɔn karisa y'a se kɛ a muso ka sunjuru sara a bɛ kɛ seereya e bolo lahara don mɛ muso sunjuru bɛna a la fɔ san joli joli e t'a kalama yɛrɛ a b'a sara wa a t'a sara wa ka sira foyi t'a la o kɔni balawu de o tuma ala k'an kisi a ma an balakaw ne t'aw nɛgɛ dɛ sunjuru mun b'aw la a y'u sara sunjuru minnu b'aw la a y'u sara o de la baraji ɲini sun mun bɛ na o bɛ fɔ waati min na karisa eseke ne bɛ se ka nin baraji ɲini sun kɛ yan k'a sɔrɔ ala ka farida juru b'i la ne ko mɛ ne ba kabako dan ye cogo di e bɛ se ka i ka nafila sun i ka baraji ɲini sun kɛ k'a sɔrɔ ala ka farida juru b'i la komi o bɛ se ka kɛ o ti ɲɛ de dɛ ala ta min b'i la dɛ yanni ka taa fɔ k'i bɛ baraji ɲini dɛ min ye farida o kɛ fɔlɔ i b'o de kɛ dɛ sanni ka taa fɔ ko i bɛ ka baraji ɲini ayi o ma wajiba i kan min ye obligatoire ye dɛ o de kɛli ye wajibi de i kan n'o ye ala ta kɛli ye awɔ dɛ donc an b'a bila yan nɔ voilà janyana kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mais juste an bɛna daminɛ inshallah waati wɛrɛ ni ala y'o jira an na nin ye fila fɔlen sunkalo bɛ sabati ni koɲɛ saba minnu dɔ la kelen ye ani sun yɛrɛ wajibiyali saritiw nin fila de fɔra bi n'ala sɔnna an bɛna daminɛ don wɛrɛ sun faridaw la sun farida ale saba de inshallah an bɛna daminɛ o la ala ka don wɛrɛ yira an ni aw la aw balimakɛ an'aw denkɛ an'aw dɔgɔnin an'aw ka kalanden mankan don musa mariko mun sigiyɔrɔ bɛnnen don faransi ma aw salamalekun warahmatula